Hello, everyone.
Uh, moni nonse. I'd like to read today in Psalm 130, verses 1 through 4. Ine ndikufuna ndiwerenge mu tsiku la lero bukhu la Masalimo 130 ndipo vesi yake kuyambira 1 kufika ya 4.
Out of the depths have I cried unto thee, O Lord.

Ambuye, imvani liu langa, makutu anu akhale chimverere mau a kupempha kwanga. Mukasunga mphulupulu, Yehova, adzakhala chilili ndani, Ambuye? Koma kwa Inu kuli chikhululukiro, kuti akuopeni.
Now, we've just read the words of a man who has examined himself.
ifetu apa tangowerengatu mawu a munthu amene iye anadziyika yekha pa mulingo ndi kudziyeza yekha And having examined himself, he's wondering how he can stand before God and be just. ndiyetu atadzifufuza yekhatu iye anayamba kudabwa kuti kodi iye akhoza kuyima bwanji pamaso pa mulungu ndi kukhala olungama
He may have looked into his hearts and realized that his thoughts his thoughts are evil.
iyetu kuthekatu anatha kuyang'ana mu mtima mwake ndipo anapa- anayamba kuganiza kuti maganizo ake ndi oyipa He may have looked at his life and realized that the things he has done are, are wrong. ndikuthekanso kuti anayang'ana m'moyo mwake nanena kuti zinthu zonse zimene ndachita ine ndi zolakwika
And now he looks at himself and he realizes that he is a sinner. And in his sin, how can he stand before God? ndiyetu tsopano akudziyang'ana yekha ndipo akuzidziwa kuti iye ndi wochimwa ndipo mu uchimo mwake iye angayang'aninso bwanji kwa mulungu
And it's the same thing with us. God expects us to examine ourselves.
nde ichitu ndi chinthu chofanana ndi ifenso chifukwa mulungutu akuyembekezera kuti ifeyo tiyeneratu tikadziunikenso tokha
He's given us our word, which is a measure of how uh, of what holiness is. iyetu watipatsatu mawu ake ndipo umenewu ndi mulingo umenetu kuti kodi chiyero chimaoneka bwanji His own son Jesus walked upon the earth in righteousness and holiness, and we we can compare ourselves to him.
Ndiyetu Mwana waketu wa Iye yekhatu anayenda pa dziko lapansi mu chilungamo komanso mu chiyero, ndipo ifenso tikhonza kutengatu moyo wathu kufananiza ndi moyo wa Iyeyo. And if we compare ourselves to the Lord Jesus Christ, if we compare ourselves to the Word of God, we understand that we are sinners before God.
nde ifetu tikadzifanizira tokhatu kwa ambuye yesu khristu komanso kudzifanizira tokhatu uh, ku mawu a mulungu nde tsopano tidzatha kumvetsetsa bwinobwino kuti ife ndife anthu ochimwa

And so, if God sees our sins and we are guilty, then how will we stand before Him?
ndiye ngati mulungutu akutiona mmene ife tayimira ndipo ah, ndife ochimwa ndipo ifeyo tiyenera kudziwa kuti ndife ochimwa And the fact is, we can't. But because if we stand before God as we are, He will judge us for our sins, and he will cast us into hell where, where we will be punished forever.
ifetu sitingapite tokha tukazifaniziratu pamaso pa mulungu mmene tilili mu ochimwa chifukwa ngati titachita zimenezotu iyetu adzatiweruza machimo athu ndipo adzatitenga natiponyatu ku gehena kuti tikazunzike usiku ndi usana kwamuyaya And that's why you and I need a savior.
ichitu ndi chifukwa chake chimene iweyo komanso ineyotu tikusoweka mpulumutsi

Ndipo Mulungu Mwiniwake anafuula kuchokera Kumwamba, kuti, Uyu ndiye Mwana Wanga, ndipo mwa Iye ndikondwera.
Pilate, the man who sentenced him to execution, even said, I find no fault with this man. ndipotu pilatotu amenetu anapatsidwa udindo oweruza milandu yake iye ananena kunena kuti ine mwa munthuyu sindikupeza chifukwa china chilichonse So, by the testimony of God and by the testimony of man, we know that Jesus Christ is perfect. ndiyetu umboni wa mulungu komansotu umboni wa munthu pa dziko lino lapansi tikudziwa tsopano kuti yesu khristu ndi wopanda uchimo wina uliwonse
Because he is perfect, we know that he is qualified to be our Savior because he had no son of his own to be punished for.
chifukwa choona kuti iyeyotu ndi wangwiro komanso ndi wopanda uchimo ndiye tsopano pamenepo akuyenera kukhala mpulumutsi chifukwa iye analibe uchimo wa iye mwini
And because Jesus Christ is holy, we can stand before God and we can know that uh, when we stand before Him, we will, he will know that we are saved and that we can enter into heaven.
ndiye chifukwa yesu khristu ndi woyera ife tsopano tikhoza kukayima pamaso pa mulungu ndi kulimbika mtima konse ndipo mulungu akhoza kutilandira kuti tipite kumwamba And we are redeemed sinners because Jesus Christ bore our sins upon the cross. ndiye tsopano ifetu timakhalatu ochimwa koma owomboledwa chifukwa yesu khristu anasenza machimo athu pa mtanda
Peter wrote that he suffered for our sins, the just for the unjust. ndipo petrotu analemba kuti iyetu anazunzika chifukwa cha machimo athu iye amene ndi wolungama anazunzika m'malo mwa osalungama On the cross, Jesus said, Father, forgive them. ndipotu pa mtandatu yesu khristu anafuwula nanena kuti atate akhululukireni iwo
He was asking his father to forgive those who were responsible for his crucifixion.
iyetu anapempha atate wake kuti akhululukire iwo amenetu anatenga misomali ndi kumkhoma kumpachikanso iye yemweyo The men, the soldiers who crucified him, were responsible for his crucifixion, and God answered the prayer of his son.
Ndiyetu asilikalitu amene anali pamenepo, amene amamupachika iyetu, anali ndi udindo ompachika iye, ndipo Mulungu anayankha pemphero la, la, la mwana wake.
Those men would say that this was the Son of God, that this was a righteous man. ndipotu atamaliza kumpachika ameneyo nawona zimene zinachitika anatsimikiza mtima kuti zoonadi munthu uyu anali olungama ndipo munthu uyu ni mwana wa mulungu But you and I are just as responsible for his crucifixion as they were because he was crucified for our sins. ndipotu iwe ndi inetu mu tsiku la lero nafensotu ndife anthu amene tili nawo ndi udindotu wompachika iye chifukwa iyeyotu anapachidwa chifukwanso cha machimo athu But um, when the Lord Jesus Christ said, Father, forgive them, he knew that it could only come through his own suffering.
Komatu pamene Yesu Khristu ananena kuti, Atate, akhululukireni iwo, anadziwa kuti zimenezotu ziyenera kuchitika kudzeratu mu kusau- ah, mu kusautsika kwake. And because he suffered for our sins, God is happy to forgive you and me for our sins.
Ndiye chifukwatu iyetu anazunzikatu chifukwa cha machimo athu, Mulungu ndi wosangalala kwambiri kupereka chikhululukiro kwa inu komanso kupereka chikhululukiro kwa ine. On our own, we could not stand before a righteous God.
Ifetu mwa ife tokha sitinakatha kukwanitsa kuimatu pamaso pa Mulungu amene ndi olungama. We would be judged, found guilty, and punished in hell forever. Ifetu tikanaweruzidwa ndi kupezeka olakwa ndi kuponyedwa ku Gehena kumene tikanalira ndi kukukuta mano kwamuyaya.
But because we have a Savior, because Jesus Christ died for our sins, there, are, there is forgiveness with God. koma chifukwa kuti ife tili ndi mpulumutsi yesu khristu anafa chifukwa cha machimo athu ndiye pali chikhululukiro cha machimo So, like this man, we should examine ourselves.
ndiye mongansotu munthu amene tamuwerenga mu tsiku la lero nafenso tiyeneratu kudziunika tokha He cried out uh, for mercy from God. iyetu anafuulatu kupemphatu chifundotu kuchokera kwa mulungu God was happy to forgive him.
ndiye mulungu anali osangalala kwambiri kuwakhululukira iwo And he's happy to forgive you if you have faith Oma- in, this, in the death of the Lord Jesus Christ.
Komansotu Iyetu ndi wosangalala kukukhulu, kukukhululukirani inu machimo anu, ndipo pamene mukaika chikhulupiriro chanutu pa imfa ya Mwana Wake, Ambuye Yesu Khristu. May God bless this word to us and thank you for listening.
Ambuyetu adalitse mawu aketu kwa ife, ndipo zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera kwanu.